ndị be anyị abụ m amalinze jeje aze n'ije amalinze jere eh, na naijiria em n'ihi iwelite ihe asụsụ igbo ike na-agwụ m na ihe m na-ahụga dị egwu maka na ọtụtụ ebe m gara ebe m nọ ugbu a bụ shoprite enugwu ndị na-ere nri ndị a unu hụrụ ebe a ebe dum a m gosichara unu bụ ebe a na-ere nri bụ ụmụaka Igbo juru ebe a na-ere nri nke kacha egbu m mmụọ bụ na onye m sụọrọ Igbo ya asaa m na bekee m sụkwa Igbo ya asaa m na bekee

m jụkwanụ ha sị ya kedụkwana ihe kpatara na unu adịghị asụ igbo Ọ- ha ọ- ha dum na-asị m na ha etoghị n'ala igbo na ha amaghị asụ igbo ị maghị asụ igbo ị ị na-amụ igbo amụ a mụrụ gị ebee ọkụ mana ihe ahụ ihe na o nwe onye yoruba na-aga pa asụ igbo yoruba o nwe hausa na-amaghị asụ hausa onye ọbụla m jụrụ ya sị na na- na a mụrụ ya na a mụrụ ebe a, olee ebe a mụrụ m olee ebe a mụrụ m Owere agwụla abụghị ha ihe a na-eme adịghị mma gịnị wụ nakwa ị ka na-asụ m bekee ọ kwa m na-asụ igbo ị na-anụ ihe m na-asụ kwesị mgbe lee ebe olee restaurant ka m gawa olee ebe ọ nọ ike agwụla m ndewo na ndị be anyị kedu na ebe unu chere na asụsụ Igbo ga-aga ike gwụrụ ana m agbalị ka m ga-agbalị mana ọ gịnị bụ ọ gịnị bụ nsogbu anyị ọ gịnị mere unu bụ ụmụaka ugbu a adịghị achọ ka ịsụ Igbo kedu obodo ị nọ ihe a Eh? ala igbo ya ya m chọrọ ịma ala igbo m- onye Igbo- onye igbo sụọrọ gị igbo ị na-aza ya na bekee ọtụtụ ndị mmadụ na-eme etu a, ọtụtụ ndị otu gị na-eme etu a unu chọrọ ka asụsụ igbo laa ihe unu na-eme asụsụ igbo ga-efu o. ndị mba ọzọ pụta ha na-asụ nke ha ndị ọdịda anyanwụ ndị yoruba na-asụ yoruba ndị awụsa na-asụ awụsa etu imirikiti ọtụtụ ndị ọzọ na-asụ ọ gịnị ọ bụ na m sụọrọ gị bekee ị zaa na bekee nsogbu agaghị adị mana ọ bụrụ na m sụọrọ m sụọrọ gị igbo ị wụrụ onye igbo gịnị kpataziri ị naghị asụ igbo ụfọdụ sịrị na o sighị ha n'aka ngwa geenụ ntị ihe onye nke a kwuru onye ka o si n'aka

so ya emezie mgbe ọbụla anyị na-asụsụ English so as we are speaking that English frequently ọ ya-ama anyị ahụ ọ mara gị ahụ eyi nọ ama nga m ga-esi kwuo ihe a ị nọ obodo bụ obodo Igbo bekee a na-asụ akarịa asụsụ Igbo ebe wụ ala nna gị asụsụ Igbo fuo ọ ga-adị gị mma ị na-ele anya inwe ezinụlọ ịlụ nwaanyị nwere ezinụlọ hmm? i megide etu ọ bụ na ị nụghị igbo ị mụọ nwa nwa ga-asụ igbo ọ ga-asụ igbo ya bụzi na asụsụ igbo efuola ncha unu ga-agba mbọ nna o kedu aha gị Adịmchinobi lekọta ọmalịcha aha igbo ị nwere Adịmchinobi ndị be anyị ihe nke a dị ọmịiko kedu ebe a ga-esi bido ọtụtụ ndị nne na nna ka m na-ahụ na-asị ụmụaka ha ha asụkwala igbo lezienụ ihe anyị na-ahụ Ọ bụ nke a bụghị na m nọ Lagos nke a bụ n'ala Igbo Enugu biko unu ga-agba mbọ ka unu na-ewulite asụsụ Igbo ọtụtụ ndị m jụrụ na-eme ụdị omume a asị na ha anaghị anụ Igbo nke a bụ nke a bụrụ ihe mwute Hmm? ọ bụ ihe mwute ọ bịa ka egosi m ebe nna ga ị ga-ekwe m nkwa na ị ga-ebido na-asụ igbo hmm? ndewo ndị be anyị aka n'anya gbakwanụ aka n'anya gbakwanụ ọ kwa unu nụrụ ihe nwa okorobịa kwuru biko kedu ihe ị nwere ike ikwu nke a ọ bụ ihe mere eme biko hapụrụ m ozi maka na achọrọ m ka anyị dum tinyekọta aka ka anyị kwere gbochie nnukwu nsogbu a na-adakwasị anyị nke anyị na-amaghị gbasara asụsụ Igbo daalụnụ ndị be anyị abụ m Amalinze JJ Azị